Áille agus Brúid. Bhí fear ann fadó. Bhí triúr iníon aige. Cailíní deasa ba ea an bheirt ba shine, ach ní raibh sa tír ar fad cailín chomh hálainn leis an iníon ab óige. Bhí sí chomh hálainn sin go dtugtaí 'Áille' mar ainm uirthi. Lá amháin tháinig an t-athair abhaile agus é faoi bhrón. 'Cad tá ort, a Athair? a deir na cailíní. 'Cén fáth a bhfuil tú faoi bhrón? Tá drochscéal agam daoibh, a chailíní, a deir an t-athair. Tá mo chuid airgid ar fad caillte agam. Níl fágtha agam ach an teach beag atá agam i lár na coille dorcha. Níor mhaith leis an mbeirt ba shine an scéal sin. Cad a dhéanfaimid linn féin sa teach beag sin i lár na coille dorcha? a deir siad. Tá sé fiche míle ón mbaile mór. Ní bheidh sult ná spórt ná caitheamh aimsire againn ann. Tá crainn agus bláthanna deasa sa choill, a deir Áille. Bíonn na crainn faoi bhláth san earrach agus bíonn na héin ag canadh sa choill. Chuaigh siad chun cónaithe sa teach beag i lár na coille dorcha. Bhíodh an t-athair ag obair sa ghairdín ar chúl an tí. Dhéanadh Áille an chócaireacht agus an níochán. Dhéanadh sí an teach beag a scuabadh agus a ghlanadh gach lá. Bhíodh sí ag canadh agus í ag obair. Ní dhéanadh an bheirt eile aon ní. Bhíodh Áille ag canadh agus í ag obair. Bhíodh gáire ar a béal i gcónaí. Ní bhíodh an bheirt eile ag canadh ná ag gáire. Ní raibh uathu ach a bheith ar ais sa teach breá a bhí acu ar an mbaile mór. Lá amháin, labhair an t-athair leis an triúr iníon. Caithfidh mé dul go dtí an baile mór inniu, a deir sé, tá gnó agam le déanamh ann. Ní bheidh mé ar ais go ceann cúpla lá. Cad ba mhaith libh a thabharfainn liom abhaile mar bhronntanais daoibh? Seoda! a deir an iníon ba shine, seoda deasa le cur le mo chuid gruaige! Péarlaí! a deir an dara hiníon, péarlaí geala le cur faoi mo mhuineál! Bhí a fhios ag Áille nach raibh mórán airgid ag an athair. Rós bán domsa, a athair, más é do thoil é, a deir sí. D'fhág an t-athair slán ag an triúr iníon. D'imigh sé leis ar mhuin capaill. Rinne sé cibé gnó bhí le déanamh aige ar an mbaile mór agus chuir sé chun bóthair abhaile. Bhí an oíche ann. Bhí sé dubh dorcha. Ní raibh eolas na slí go maith aige. Chuaigh sé amú sa choill. Bhí crainn arda ar gach taobh de agus an spéir dhubh os a chionn. Faoi dheireadh chonaic sé solas i measc na gcrann. An áit a bhfuil solas ann, tá daoine ann! a deir sé leis féin. Thug sé aghaidh ar an solas. Níorbh fhada go bhfuair sé é féin ar bhóthar breá leathan. Bhí teach mór i gceann an bhóthair agus solas geal i ngach fuinneog ann. Ar aghaidh leis chun an tí. Bhuail an t-athair ar dhoras an tí mhóir. Níor tháinig aon duine. Bhuail sé arís agus arís eile. Níor tháinig aon duine. Chuir sé a lámh chun an dorais. D'oscail an doras roimhe isteach. Bhí halla breá fairsing istigh. Bhí seomra ar thaobh an halla. Bhí tine sa seomra agus béile bia ar an mbord ann. Bhí ocras ar an bhfear. Ach dúirt sé leis féin go dtabharfadh sé bia don chapall sula n-íosfadh sé féin aon ní. Amach leis arís. Thug sé an capall leis go dtí an stábla. Bhí féar tirim agus uisce glan sa stábla. Thug an fear féar tirim agus uisce glan don chapall. Bhuail sé arís ar dhoras an tí mhóir. Níor tháinig aon duine. Shuigh sé chun boird sa seomra bia agus d'ith sé a shuipéar. D'ith an t-athair suipéar mór maith. Bhí codladh ansin air. Bhí seomra ar an taobh eile den halla agus leaba bhreá chompórdach ann. Bhain an t-athair a chuid éadaigh de. Luigh sé ar an leaba agus níorbh fhada gur thit a chodladh air. Nuair a dhúisigh sé ar maidin leath na súile air. Bhí culaith éadaí álainn uasal san áit inar fhág sé a chulaith bhocht chaite an oíche roimhe sin. Chuir sé an chulaith nua air. D'oir sé dó go breá. Níor tháinig aon duine chuige. Ná ní raibh aon duine sa seomra bia ach bhí bricfeásta breá ar an mbord ann. Shuigh an t-athair síos agus d'ith sé bricfeásta mór maith. Amach leis ansin féachaint conas a bhí an capall tar éis na hoíche. Bhí gáirdín rós lasmuigh den teach. Chuimhnigh an t-athair ar an rud a d'iarr Áille air. Rós bán domsa, a athair, má sé do thoil é. a dúirt sí. Chrom an t-athair síos, bhain sé rós bán de chrann. Leis sin, labhair an guth. Gadaí! a deir sé. Ní raibh fhios ag an athair cé acu fear nó ainmhí a bhí ina sheasamh os a chomhair amach. Bhí culaith éadaí uasal air ach bhí ceann ainmhí air. Bhí fiacla fada géara ina bhéal agus ingne fada géara ar a dhá láimh. Nach gránna an bhrúid é! a deir an t-athair leis féin. As sin amach ní raibh d'ainm aige air ach Brúid. Labhair Brúid de ghuth mór ard. Gadaí! a deir sé arís. Cé leis an suipéar a d'ith tú aréir? Cé leis an leaba inar chodail tú? Cé leis an chulaith éadaí sin ort? Cé leis an bricfeasta a d'ith tú? Liomsa iad go léir! Chuir mé cóir ort go fial flaithiúil, agus féach anois thú ag goid nithe as mo ghairdín! Maróidh mé thú! Thit an t-athair ar a dhá ghlúin. Trócaire, trócaire! a deir sé. Déanfaidh mé aon ní is maith leat ach ná maraigh mé! Ligfidh mé t'anam leat, a deir Brúid, ach caithfidh tú a ghealladh dhom go dtiocfaidh tú ar ais anseo i gceann trí lá. Geallaim sin duit, a deir an t-athair. Ní hé sin amháin é, a deir Brúid. Caithfidh tú a ghealladh dhom go dtabharfaidh tú chugam an chéad rud beo a bhuailfidh leat nuair a shroisfidh tú an baile. Caithfidh tú an rud sin a fhágáil anseo agam. Beidh cead do chos agat féin ansin. Geallaim sin duit, a deir an t-athair. Imigh ort, más ea, a deir Brúid. Léim an t-athair ar chapall agus as go brách leis. Bhí solas an lae anois ann agus bhí eolas na slí aige. Ní raibh buairt ná brón air. Há! An madra an chéad rud beo a bhuailfidh liom! a deir sé. Ritheann sé amach chugam chomh luath agus a chloiseann sé ag teacht mé. Bhí Áille ina seomra féin sa bhaile. Chuala sí an madra ag tafann sa chró. An iníon ba shine is í a cheangail an madra sa chró chun nach mbeadh sé ag rith i ndiaidh an pheata cuit a bhí aici. D'fhéach Áille amach an fhuinneog. Chonaic sí a hathair ag teacht. Amach léi. Nuair a tháinig an t-athair go dtí an geata, bhí sí ann roimhe. Fáilte! a deir sí. Fáilte 's fiche romhat, a athair! Focal ní dúirt an t-athair. Cén fáth a bhfuil tú faoi bhrón? a deir sí. Nach bhfuil áthas ort mé a fheiceáil? Áthas! a deir an t-athair bocht. Áthas! B'fhearr liom ná a bhfaca mé riamh gan tú a fheiceáil i do sheasamh ansin! D'inis an fear a scéal don triúr iníon. D'inis sé dóibh faoin rós bán a bhain sé i ngairdín an tí mhóir. Ansin, a deir sé, tháinig an rud agus sheas sé os mo chomhair amach! Ní raibh fhios agam cé acu fear é nó ainmhí. Bhí culaith éadaigh uasal air, ach bhí ceann ainmhí air agus an aghaidh ba ghránna dá bhfaca duine riamh. Dúirt sé go maródh sé mé mura dtabharfainn dó an chéad ní beo a bhuailfeadh liom sa bhaile. Ach ní thabharfaidh mé dó thú, a Áille, ní thabharfaidh mé dó thú, cibé ní a thitfidh amach dom féin! Caithfidh tú déanamh mar a gheall tú, a deir Áille, níl aon dul as agat. Ba bhrónach na trí lá iad sa teach beag i lár na coille dorcha. An lá deireanach de na trí lá, d'ardaigh an t-athair ar a chapall í. Thug siad aghaidh ar an teach mór. Bhí titim na hoíche ann nuair a shrois Áille agus a hathair an teach mór. Ní raibh duine ar bith le feiceáil ann. Ach bhí suipéar breá ar an mbord sa seomra bia. Níor ith Áille ná a hathair aon ní i gcaitheamh an lae. Ach ní rómhór an fonn a bhí orthu an suipéar sin a ithe. Leis sin, chuala siad an glór ag an doras. Bhí fhios acu cé bhí ag teacht. D'oscail an doras. Shiúil Brúid isteach. Sheas sé os a gcomhair amach. D'fhéach sé ar Áille. 'Is í seo m'iníon, a deir an t-athair. 'Áille is ainm di. Is í m'iníon an chéad ní beo a bhuail liom nuair a shrois mé an baile. Nuair a d'inis mé an scéal di, ní ligfeadh sí dom teacht ar ais gan í féin a theacht liom. 'Rinne sí an ceart, a deir Brúid. Dá mbrisfeá do ghealltanas dom, mharóinn thú! Imeoidh tusa ar maidin amárach, a deir sé leis an athair. Fanfaidh Áille anseo liomsa, ach ná bíodh eagla ort, ní dhéanfar dochar di sa teach seo, agus anois tá sé in am codlata. Tá dhá sheomra leapa ullamh daoibh. Oíche mhaith agaibh! Ní fhaca Áille riamh áit chomh breá leis an seomra leapa a bhí aici. Níorbh fhada gur thit a codladh uirthi. Chodail sí go sámh go maidin. Maidin lá arna mhárach, d'fhág Áille agus a hathair slán ag a chéile. Bhí an bheirt acu faoi bhrón. Ní fheicfidh mé m'iníon arís go deo, a deir an t-athair leis féin. Ní fheicfidh mé m'athair arís go deo, a deir Áille léi féin. Chuaigh an t-athair suas ar a chapall agus d'imigh sé leis. Shuigh Áille síos agus í ag caoineadh. D'éirigh sí ar ball agus chuaigh sí go dtí a seomra féin. Bhí pictiúir agus rudaí áille eile ann. Bhí scáthán mór óir ann. Léigh Áille an scríbhinn faoin scáthán. Féach sa scáthán, déan do ghuí, féach sa scáthán agus gheobhaidh tú í. Bhí a lán rudaí breátha sa teach mór, bhí pictiúir áille ann, bhí leabhair bhreátha ann, bhí bláthanna deasa sa ghairdín. D'imigh na laethanta. Bhíodh Áille ag léamh, bhíodh sí ag déanamh pictiúr, bhíodh sí ag baint bláthanna deasa le cur ina seomra. Thagadh Brúid ag am suipéir, sheasadh sé sa doras. An bhfuil cead agam teacht isteach? a deireadh sé. Bhíodh eagla ar Áille roimhe ach deireadh sí i gcónaí, Tar isteach, tá fáilte romhat. Dhéanaidís caint lena chéile. Bhí sé chomh caoin, chomh cneasta sin gur imigh an eagla di. Cén t-ainm a thabharfaidh mé ort? a deir sí leis tráthnóna amháin. Tabhair Brúid mar ainm orm. Níl ionam ach brúid, a deir sé go brónach. Táim gránna, táim fíorghránna, a deir sé lá eile. Níl rud ar domhan chomh gránna liom. An bhfuil fuath agat orm?

Lá arna mhárach, d'fhéach Áille sa scáthán. Há, ba mhaith liom m'athair a fheiceáil, a deir sí. Leis sin, chonaic sí an rud a chuir brón ar a croí. Bhí a hathair sínte ar an leaba, bhí dath an bháis air agus gan aon duine ag tabhairt aire dó. Chaith Áille an lá sin ag caoineadh. Nuair a tháinig Brúid ag am suipéir chonaic sé an brón uirthi. Cén fáth a bhfuil tú faoi bhrón? a deir sé. Tá m'athair breoite, a deir Áille. Ba mhaith liom dul abhaile chun aire a thabhairt dó. Brisfidh sé mo chroí má imíonn tú uaim, a deir Brúid. Thosaigh Áille ag caoineadh arís. Ná bí ag caoineadh! a deir Brúid. Rachaidh tú abhaile amárach. Féach sa scáthán agus déan do ghuí sula rachaidh tú a chodladh anocht. Ó, go raibh míle, míle maith agat! a deir Áille. Tiocfaidh mé ar ais i gceann seachtaine. Bhain Brúid fáinne dá mhéar agus thug sé di é. Aon uair is mian leat teacht ar ais, a deir sé, cuir an fáinne seo ar do mhéar agus tú ag dul a chodladh. Agus anois, slán leat, a Áille. D'fhéach Áille sa scáthán. Rinne sí guí. Is é guí a rinne sí go mbeadh sí ar ais sa bhaile nuair a dhúiseodh sí ar maidin. Maidin lá arna mhárach, dhúisigh Áille go moch. Bhí sí ar ais ina seomra féin sa teach beag i lár na coille. Isteach léi i seomra a hathar. Bhí seisean sa leaba agus dath an bháis air. A Áille chroí, a deir sé, shíl mé nach bhfeicfinn go deo arís thú. Tháinig feabhas air ón uair sin amach. Thug Áille aire mhaith dó. Bhíodh an bheirt iníon eile isteach agus amach ina seomraí, ach is beag a dhéanaidís iontu. Chonaic an iníon ba shine an fáinne ar an mbord i seomra Áille. Is álainn an fáinne é sin! a deir sí. Chuir sí an fáinne ar a méar féin. D'imigh na laethanta. Tháinig deireadh na seachtaine. 'Caithfidh mé dul ar ais, a deir Áille. 'Gheall mé go rachainn ar ais i gceann seachtaine. Ach cá raibh an fáinne? Chuardaigh Áille a seomra féin. Chuardaigh sí seomra a hathar. Chuardaigh sí an teach ar fad. Ní bhfuair sí an fáinne. D'imigh na laethanta. D'imigh na seachtainí. D'imigh na míonna. Bhí an t-athair chomh maith agus a bhí sé riamh. Ach ní bhfuair Áille an fáinne. Oíche amháin, rinneadh taidhreamh di. Chonaic sí Brúid agus é sínte ar an bhféar sa ghairdín. Chuala sí ag caint é. Dúirt tú go dtiocfá ar ais i gceann seachtaine! a deir sé. Ní beo mé gan tú! Dhúisigh Áille as a codladh. Caithfidh mé an fáinne a fháil, a deir sí. Cuardóidh mé gach seomra sa teach. Isteach léi sa seomra ina raibh an iníon ba shine ina codladh. Bhí an fáinne ar an mbord cois na leapa. Chuir Áille an fáinne ar a méar féin. Lá arna mhárach dhúisigh sí go moch. Bhí sí ar ais ina seomra féin sa teach mór. Bhí a fhios ag Áille nach dtiocfadh Brúid go dtí am suipéir. Shíl sí go raibh an lá chomh fada le seachtain. Shíl sí nach dtiocfadh an oíche go deo. Tháinig an oíche, ach níor tháinig Brúid. Chuimhnigh Áille ar an taibhreamh. 'B'fhéidir gur sínte amuigh sa ghairdín atá sé! a deir sí. Amach léi. Amach le hÁille go Gairdín na Rós. Bhí sé ansin, é sínte faoi na róis sa ghairdín agus dath an bháis air. 'Tá sé marbh! a deir Áille léi féin. Síos léi, ar a dhá glúin. Leag sí lámh ar a cheann. D'oscail Brúid a shúile. 'Ní beo mé gan tú! a deir sé de ghlór lag. 'Ní beo mise gan tusa! a deir Áille. 'Tá grá agam duit, a Bhrúid, pósfaidh mé thú, ná himigh uaim! Dhún Áille a dhá súil agus í ag caoineadh. Nuair a d'oscail sí a súile arís, chonaic sí an fear breá óg os a comhair amach. Shín an fear óg a dhá láimh chuici agus ghabh sé buíochas léi. Shaor tú mé! a deir sé. Cá bhfuil Brúid? a deir Áille. Ní fheicfidh tú Brúid go deo arís! a deir an fear óg. Ní beo mé gan é! a deir Áille. Is mise Brúid! a deir an fear óg. Mac Rí mé! Draíodóir mallaithe a chuir faoi dhraíocht mé! Níorbh fhéidir le haon ní an draíocht a bhaint díom ach cailín álainn óg a thabhairt grá dom. Is tusa an cailín álainn óg, a deir sé, shaor tú mé! Thug mac an Rí Áille leis go teach a athar. Bhí áthas ar an Rí agus ar an mBanríon a mac a bheith saor ón draíocht. Ghabh siad buíochas le hÁille agus chuir siad fáilte roimpi. Phós mac an Rí Áille agus bhí féasta seacht lá agus seacht n-oíche acu. Tháinig an t-athair agus an bheirt iníon. Thug mac an Rí bronntanais mhóra dóibh go léir agus bhí siad sásta.